haminanko a fitinin n'a belebeleba k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ye ala m'o kɛla masiranko bɛɛ lajɛlen ya rabi k'an kisi ka b'o ma ala m'o kɛla si jan ani kɛnɛya ani laban ko ɲuman k'o di an ma ala m'o kɛla sunkaloba in k'a tiimɛ di an ma ala m'o kɛla suba min b'a kɔnɔ n'o ye leilatul kadiri ya rabi k'a bila an gɛrɛsigɛ la ala m'o kɛla sunkalo caman bɛ ala taala fɛ ya rabi k'a caman bila an si kɔnɔ ala m'o kɛla

kisi ka b'o ma ala m'o kɛla an yɛrɛ ma min dɔn an masiran ni ya rabi k'an kisi ka bɔ a bɛɛ ma ala m'o kɛla an bɛ ala taala dali si jan ani kɛnɛya ani laban ko ɲuman k'o di an ma ala m'o kɛla an bɛ ala taala dali ya rabi k'an bɛɛ lajɛlen laban kɛ alijinɛ ala m'o kɛla k'an kisi ka bɔ jahanama ala m'o kɛla ala kira kanu kosɔn sali ala muhammad naam an bɛ tanga ɲini ala taala fɛ ka bɔ sitana dangaden tɔɔrɔ ma ala taala ye sitana min gɛn ka bɔ a nɛɛma la yarabi k'an kisi ka bɔ sitana tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla amina yarabi

baasi t'o la i y'a faamu ni min b'a fɛ ka sinji dafa o tuma a y'a kɛ fo san fila den bɛ sin min fo san fila o tuma na sa ko bamuso ninnu ka gɛrɛsɛgɛ ani o ka fɛɛrɛbɔ o bɛ den fa kan sa den wolola mɔgɔ min ye den fa olu ka o ka dumuni n'o ka fɛɛrɛbɔ o b'o kan o ka kɛ ni ɲani ɲani ye i y'a faamuya a ka kɛ ni ɲani ye tɔɔrɔ kana sɔrɔ a la

i y'a faamuya kiti bɛ muso furu sa de kan sisan an bɛ furu sa ka baabu de la i y'a faamuya n'a y'a sɔrɔ cɛ min k'a muso furu sa k'a sɔrɔ sini den b'a bolo i y'a faamuya o tuma na den in bɛ to a bolo a bɛ sin di den in ma fo ka san fila dafa o tuma na o san fila in kɔnɔna na sa ɔ den fa a wajibiyanin bɛ e kan i k'i muso labalo kosɛbɛ i k'a fɛɛrɛbɔ bɛrɛ bɛrɛ ala b'o de fɔ la i y'a faamuya bɔn kana fɔ ko n ka furu sa ka ban dɛ e ka furu sa ka ban ma ban dɛ i den b'a bolo i den b'a sin min na i y'a ye ɔ o tuma na sa muso in ka balo a n'a ka fɛɛrɛbɔ o y'i ma diyagoya ye bil ma'ruf o fana i kɛ k'a ɲɛfɔ a ye ani min ka kan i d'a ma faamuya na a ko ala taala tɛ ni si bila baara la f'a bɛ se baara min na y'a faamuya ɔ ni a bɛ se baara min na a bɛ se fɛn min kɔrɔ ala b'o de kɛ k'a taklifa ala b'o de jagoya a kan o tumana ayiwa ko bamuso si man ka tɔɔrɔ n'a ka den ye ɔ den yɛrɛ wolola ka di min ma n'o ye fa ye fana man kan ka tɔɔrɔ n'a den ye i y'a faamuya o kɔrɔ ye k'a fɔ o tuma na ile min ye den fa ye i kana farafin den ta koɲɛw la walima ka ban ka den ka depansiw kɛ ka muso tɔɔrɔ o tɛ bɛn i y'a faamuya o tumana fana muso yɛrɛ fana ayiwa den den yɛrɛ fana man kan ka tɔɔrɔ ni ayiwa a fa fana man kan ka tɔɔrɔ ni den ye ya faamuya yani la yudara ahaduhuma al-akhar bi sababi al-walad ya faamuya par exemple den ka bamuso ka ban ɔ ka sin di den ma o bɛ ka fa tɔɔrɔ par exemple e k'i muso furu sa sinmin den b'a bolo o tuma a diminen ko a diminen ko ale furu sara ka sinmin den wɔrɔ k'o bila e tɛmɛ ka taa ka so fa bɛ se ka di sinmin den ma ale k'a dabɔ de ka fa tɔɔrɔ ala ko k'o tɛ bɛn i y'a faamuya a kɔrɔ o tɛ se ka bɛn cogo si la o tumana ala taala b'o kitiw de fɔ la fa man ka fa man ka tɔɔrɔ ba fana man ka tɔɔrɔ den kosɔn fana ni mɔgɔ minnu fana bɛ bamuso tɔɔrɔ ni den ye fana o dɔ de ye k'a fɔ ale ka muso furu sa o tumana muso bɛna taa a ka so

Sama min fɔra faraɲɔgɔnya ko tɛ yani den ka sin bila i y'a faamuya ni cɛ ni muso bamuso ni facɛ n'u bɛnna a kan k'a fɔ u bɛ den dabɔ sin na i y'a faamuya n'u fila ka jɛn ye Ah, ani ka hakili di ɲɔgɔn ma ɔ ko baasi t'a la i y'a faamuya ko baasi t'u fila si la ɔ o tuma na a tɛ bɛn fa ye ayiwa den ye bamuso ye den dabɔ sin na ten k'a sɔrɔ cɛ fa ma jɛn o tɛ bɛn i y'a faamuya ɔ fa yɛrɛ fana man kan k'a fɔ k'ale bɛ den dabɔ sin na jagoya la k'a sɔrɔ bamuso ma jɛn fa y'a kɛ an yakuna an tashawuri i y'a faamuya an taradin minhuma wa tashawuri

fana baasi tɛ aw ma ka sinji di- sinji kɛ aw denw ye o kɔrɔ ye ka yani ka an denw di mɔgɔ ma min bɛ sin d'a ma Ɔhɔn. sara la sa i y'a faamuya Naam. ɔ ko n'a ni min b'a fɛ k'o fana kɛ Ɔhɔn. a ko baasi t'o la Ɔhɔn. par exemple e ka muso furusa Ɔhɔn. ka muso taala Ɔhɔn. o tumana i b'i den ta Ɔhɔn. ka muso dɔ ɲini Ɔhɔn. a bɛ se ka min sin min Ɔhɔn. k'a d'o ma o bɛ sin d'a ma Ɔhɔn. i b'o sara u b'i bin ni aw ka dili kɛ fɛn na a ka fɛn min di a ka sara min di o muso tɔgɔ ma ni ɲumanya ye o tumana a ka sara min désigné o sin di muso in ma o tumana a bɛ o sara di o ma ni ɲumanya ye n'i ka muso min ta k'o ye sin di den ma a bɛ bɛn sara dɔ de la

i y'a faamuya aw silamɛw cɛma mɔgɔ minnu bɛ fatu o bɛ fatu ka furumuso to u kɔfɛ o furumuso ninnu b'u yɛrɛ minɛ yatarabbasna bi anfusihinna ɔ furumuso ninnu k'u yɛrɛ kun minɛ arbaata ashhurin kalo naani wa ashara ani tile tan ɔ olu kan ka furumusow kan ka u yɛrɛ minɛ kalo naani ni tile tan kosɛbɛ o tuma na u b'o kɛ idasigi la walahi i y'a faamuya Sa. ɔ puisque u cɛ sara naam

Ni bolo ma y'a faamuya o tuma sa ko ni o muso ninnu kalo naani ni tile tan kɔfɛ o tuma n'o ka fɛn min kɛ o yɛrɛ kun na ni ɲani sira ye o tuma ko baasi t'a la i y'a faamuya o tuma aw min ye kotigi ye aw ye jɛn u ma ni o ye ka furu ye mɔgɔ wɛrɛ ma

fɛn min yira ni keguya ye ka bɔ musow ka maminɛni la i y'a faamuya o kɔrɔ ye di sa ni muso fatula ni cɛ cɛ fatula ka muso to o tumana muso bɛ ayiwa kalo naani ni tile tan min kɛ o kalo naani ni tile tan in kɔnɔna na muso man k'a yɛrɛ masiri a man ka foyi si kɛ i n'a fɔ fɛn min b'a to cɛ wɛrɛ bɛ ɲɛbɔ a fɛ

a tɛ bɛn cɛ wɛrɛ ye na bɔ a la k'i bɛn'a maminɛ k'a sɔrɔ kalo naani tile tan ma dafa y'a faamuya o tuma na mais Ala taala ko ko o tuma na o kalo naani tile tan in kɔnɔna na ko baasi t'a la n'a y'a sɔrɔ cɛ dɔ ayiwa a nege bɛ cɛ dɔ la ɔ mais o cɛ tɔgɔ ɔ o bɛ se ka ayiwa geste dɔ kɛ geste min ni a kofɔli tɛ mais a bɛ faamu a kɔnɔ k'a fɔ muso de nege b'a la kosɛbɛ ko baasi t'o la o de ye arradtum ye ka fɛn dɔw présenter ka geste dɔw kɛ min bɛ a yira k'a fɔ ale hakili bɛ muso in kan mais a mana ko fɔ i y'a faamuya i n'a fɔ par exemple ɔ baro sen fɛ k'a fɔ a a ne kɔni ale ka kanu ye min ye ale b'a kanu ɔ n'a ye muso ɲuman muso muso dɔ sɔrɔ min tɛ muso ɲuman ye a bɛna furu kɛ kosɛbɛ n'a y'o kuma fɔ ten a ko muso dɔ a ma ko nin muso dɔ n'a ye ɔ n'a y'o kuma ɲɔgɔn fɔ

fo ala taala ka sariya o ka se a dan na n'o ye kalo naani ni tile tan ye mɔgɔ tɛ muso furu muso cɛ sanin furu man kan ka siri a kunna k'a sɔrɔ kalo naani ni tile tan in ma ban fo kalo naani ni tile tan in de se a dan na fɔlɔ o tuma na furu bɛ sɔrɔ ka siri a kan

ko baasi tɛ aw kan i y'a faamuya ɔ o furusa o misaliya o o le halala ɔ o tumana o bɛ kɛ masalaha dɔ de kosɔn i y'a faamuya walima tɔɔrɔ dɔ ɲɔni kosɔn i y'a faamuya ka muso furu furu siri i y'a faamuya mais aw ma don kɔɲɔbon na i y'a faamuya ɔhɔ an fana aw tafridu aw ma furunafolo fana aw m'o faradaya k'o désigner k'o ye i y'a faamuya o tuma nka ni furu nana sa ka kɔn ayiwa donni ɲɛ kɔɲɔbon na o tuma na ko baasi tɛ aw kan i y'a faamuya ko muso bɛ se ka a furu bɛ se ka sa o la i y'a faamuya nka ni furu sala ko a ye muso ninnu damu di o tumana setigi ka damu di muso in ma a ka se damayira la wa alal muqtiri qadaruhu fangantan yɛrɛ fana ka damu di a ka seko damayira la o tuma o muso ele min ye nafolotigi ye i kan ka cadeau dɔ di muso in ma i ka

o bɛ kɛ damu damu ta de kosɔn ni ɲani ye i y'a faamuya ɔ i b'o i b'o i b'o i b'o k'a ye na ɔ k'o ye hakɛ de ye o ye wajibi de ye ɔ ɲanikɛlaw kan i y'a faamuya Kosɛbɛ. ɔ ni nin de hala ye mɔgɔ min sɔrɔ i kan ka baara min kɛ o de ye nin ye. Wɛrɛ wɛrɛ.

a ma bɛn furu nafolo kan o tuma na a ye a ye o dagamu di a ye kado kɛ u ye alal musiyi kadaru o tuma na nafolotigi e de bɛ kado di muso in ma i seko damayira la fangantan fana bɛ kado di a ka muso in ma seko damayira la i y'a faamuya a taa o bɛ kɛ dagamuta de kosɔn ka muso ladagamu ka nisɔndiya dɔ don muso dusukun na a furu sigila sisan a furu nana sa ka sɔrɔ ma don bon na i y'a faamuya y'a dɔn dusukasi ka bɔ muso kan i y'a faamuya o tuma na cɛ e de bɛ fɛn kado dɔ di muso ma ka muso k'a ladagamu nin ko sa a bɛ nisɔndiya dɔɔni nisɔndiya dɔɔni bɛ don a dusukun na kɛ kun de b'o ye i y'a faamuya o de mataan yani o ye kɛ dagamuta de ye den ma o ye kɛ ka ni ɲani ye y'a ye fangantan b'a kɛ a ka seko damayira la fanga nafolotigi yɛrɛ fana b'a kado di a ma fana a ka seko damayira la i y'a faamuya ko nin ye hakɛ de ye

o ni fɔlɔ tɛ kelen ye fɔlɔ na furu ni furu nafolo tun ma dansigi i y'a faamuya ma d'a ma ni furu nafolo ma dansigi ka ban ni furu sara ka ban o y'a banni ye hakɛ wɛrɛ tɛ muso fɛ tugun cɛ kan i y'a faamuya o de kosɔn ala taala ko ɔ cɛ ma ɔ i ye kado ka kɛ muso ye n'o tɛ droit t'a droit foyi si t'a bolo tugun puisque furu nafolo tun ma dansigi mɛ nin cas la sisan furu nafolo yirala i y'a faamuya a ka hakɛ dɔ bila ko nin de ye furu nafolo ye naam fanisfu ma faraditum o tuma na a ka fɛn min kɛ furu nafolo ye o tilancɛ o de bɛ di muso ma sisan i y'a faamuya o tilancɛ de bɛ di muso ma n'i ka muso furu sa k'a sɔrɔ e tun ka furunafolo a tun ka a tun bɛnna furunafolo kan i y'a faamuya par exemple a bɛnna ka kɛ furunafolo ye datugu kan naani i y'a faamuya ɔ yanni furu bɛna furu bɛna kɛ ka don ni kɔɲɔmuso ye bon na furu nana sa i y'a faamuya o tuma na sa furu nafolo nin o tilancɛ de bɛ di muso ma o tilancɛ de bɛ di muso ma o de ye fɔlɔ nin ye na illa an yafuna ɔ fo n'a y'a sɔrɔ muso yafala walima mɔgɔ ka yafa furu siri a bɛ mɔgɔ min bolo furu ka sirili a bɛ mɔgɔ min bolo walima n'o tigi yafara i y'a faamuya o tuma na dɔw y'a yira k'a fɔ k'o ye ayiwa muso ta kotigi ye n'a y'a sɔrɔ muso ye muso denmisɛnnin ye a ka waliyu n'o yafara o tuma k'o y'a bannen i y'a faamuya

Ese muso furu sirila furu nafolo da fɔra i y'a faamuya o tuma na ayiwa mais cɛ ma sɔrɔ ka don n'a ye bon na i y'a faamuya ɔ furu nana sa ɔ ni furu sara ala ka sariya ye min ye ɔ furu nafolo min da fɔra nin ye o tuma na o tilancɛ de bɛ di muso ma n'a y'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ tun k'a sara ka ban k'a di muso ma ka ban muso bɛ tilancɛ de segin kɔ cɛ ma

a ko yafa de ka surun ala ɲɛsiran na wa a b'u ka arabu kɛ ala ɲɛsiran di an ma ala m'o kɛ amin nka wala tansawul fadla ɔ ko aw kana fisamandiya a kana ɲinɛ o kɔ bayinakum ɔ fisamandiya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔra ko ayiwa buranakaw ɔ

tɛmɛti kan y'a faamuya ɔ seli bɛɛ lajɛlen i b'a bɛɛ lajɛlen latanga lagansara seli bolofa bolofa b'o kan parce que ala taala y'o préciser ko wa salatul wusta faamuya a lɔnnibagaw y'a jate o ka kan ka bɛn lansara de ma i ka faamuya na o tumana ko a ye dumɛn ɔ

wa fa in khiftum o tuma ko ni aw siranna o kɔrɔ ye ni aw kɛra siranya wagati la i n'a fɔ wagati min ni guerre bɛ yen jihadu bɛ yen kɛlɛ bɛ yen i y'a faamuya ɔ n'a b'o situation façon dɔ la a siranni bɛ ni aw yɛrɛ ye o tuma na k'a ye seli nin kɛ a taamatɔ taamatɔ a ye seli fa rijalan aa i m'a ye donc o b'a yira k'a fɔ ko seli nin jɔkun ka gɛlɛn dɛ i y'a faamuya hali jihadi kɛ yɔrɔ la kafiriw ni silamɛw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ la yɔrɔ min na yala o yɔrɔ ye siranya ko dan ye parce que n'i ɲinana i yɛrɛ kɔ o bɛ na muru turu i la walima o bɛna tama turu i la ɔ seli wagati dun sera ala taala ko k'a ye seli kɛ a bɛ seli cogo jumɛn na

han fa rijalan seli tɛ dabila dɛ n'i y'a mɛn ko i bɛ biri ka wuli ko ka sujudi bɛ ka fɛn ko a ka di kɔni komi a bannen don dɛ siranya bɛ yen ala taala ko fa rijalan seli tɛ bin dɛ a ye seli nin kɛ fa rijalan a sen kan ka sa don mansin a taamatɔ a ye seli a kɔni foyi Nka seli in ja bɛ kɛ position bɛɛ la i tagamatɔ i bɛ seli farijana o ye ala kumakan ye ɔ seli kɛcogo dɔ de fana bɛ yen o bɛ kɛ siranya wagati ɔ tuma min na ni gɛri bɛ yen jihadu bɛ yen o tuma na bɛɛ bɛ siran n'i yɛrɛ ye o tuma na i tagamatɔ bɛ seli i yɛrɛ sen na walima a yɛlɛlen so kan a ye seli i b'i ka so kan i b'i ka so kan ka girin ka taa i bɛ seli la

n'a yɛrɛ ka d'a ye tapi bɛ yen i y'a faamuya a b'a ɲɛsin kɔrɔn na i y'a faamuya ɛ n'o tɛ n'i bɛ taama na i sen na walima i bɛ so kan i bɛ se ka kɔrɔn filɛ yan i y'a ye ɔ o tuma na ko mɛ ko ni siranya banna ka hakili sigi na ɔ k'aw ye seli i n'a fɔ ala k'aw kalan a la cogo min seli bɛ kɛ ten sisan naam

mataan mataan u ka ko u furumusow u ka wasiya kɛ ko furumusow ka ladon u kɔfɛ u dagamu di u kɔfɛ u salen kɔfɛ fo ka taa se san kelen ma

kosɛbɛ i y'a faamuya Naamu. a tun bɛ kɛ ten Unhun. mais o kɔfɛ Naamu. o nana tila ka na aya ni Unhun. a nasuku la Unhun. i y'a faamuya Naamu. ɔ aya wɛrɛ nana ka na ale wuli Unhun. n'o de ye eh, aya min nana ka na fɔ ko kalo naani Unhun. ani tile tan Naamu. o aya de ka di ni aya de ye Sa. y'a faamuya ni aya ma so aya ni touché la ka bɔ yen baara tɛ kɛ n'ale ye tugun ka fɔ ko muso ye to so kɔnɔ sanji kelen o tuma na o tun ye fɔlɔfɔlɔ silamɛya daminɛ wagati la ɔ o wasiya cɛ tun b'o kɛ ni n sala aw ye muso to n ka so kɔnɔ fo san kelen mɔgɔ si kan'a labɔ i y'a faamuya a y'a a ladumuni a ye fɛn bɛɛ k'a ye i y'a faamuya ɔ mɛ silamɛya nana sariya min nana ka na o fana wuli o de ye aya min an ka min kalan sisan n'o de ye ayiwa ida min bɛ kɛ kalo naani ani tile tan i y'a faamuya ɔ ni kalo naani ni tile tan banna o tuma na o ye a hakɛ banni ye i y'a faamuya naam ko nka ko ni muso yɛrɛ bɔra don ni muso yɛrɛ k'a choisi ka bɔ o yɛrɛ ye ko baasi tɛ aw kan i y'a faamuya baasi tɛ su ka somɔgɔw kan musow ka bɔli la n'u bɔra n'u yɛrɛ ye naam t'u kan fɛn na u ka min kɛ musow ka min kɛ u yɛrɛ kun na ka bɔ ko ɲuman na sa i y'a faamuya o tuma na u yɛrɛ u yɛrɛ habillé u yɛrɛ masiri ani k'u yɛrɛ yira ayiwa u furu furubagaw la u maminɛbagaw la o tuma ni muso muso wolo o min kɛ baasi t'a la I k'a dɔn ala taala ala taala gya masa ye hikima tigi de k'a fɔ n'a ye fɛn min bila de ko tɛ sɔrɔ la a ye sariya min jira fana i b'a ye to to la a ko dagamu ta muso furu salenw ye olu ka kan ka dagamu ta fo ka se eh, fo ka ni ni ɲani ye i y'a faamuya ɔ dagamu ta wajibiyalen don olu ye sa i y'a faamuya ɔ yanni ka da- olu dagamu di ni an seko damayira ye i y'a faamuya ɔ o bɛ kɛ de pour que ka ɲɛnafin bɔ u la u cɛ sara pour que ka cɛ ka saya ɲɛnafin bɔ u la o tuma kan ka ɲani kɛ ɔ cɛ sabagatɔ musow ye i y'a faamuya k'o ye hakɛ de ye ala ɲasiranya don ni mɔgɔ min kɛra ala ɲasiranyabaga ye o tuma na o ye hakɛ de ye i kan i ka ɲa musow ma i y'a faamuya k'u ɲɛji cɛ

nin kosɔn aw ka hakili sɔrɔ y'a faamuya nin kosɔn aw ka hakili sɔrɔ sabu furu tuma dɔ b'a la n'a nana n'a taara se furusa yɔrɔ ma mɔgɔ min bɛ furusa kɛ ni hakili ye a ka dɔgɔ kosɛbɛ kosɛbɛ puisque a wagati b'a sɔrɔ ɔ furusa bɛ min bolo n'o ye cɛ ye a bɛ t'a sɔrɔ a caman bɛ yen ale yɛrɛ t'a hakili ma i y'a faamuya Naamu. ɔ a bɛ dusu de bolo Ɔhɔn. ɔ n'o dun kɛra ka ban Naamu. ɔ hakili donna dɔ sɔrɔ Ɔhɔn. i y'a faamuya Naamu. mɛ ala ko k'ale ka dancɛ ninnu jira Ɔhɔn. ka sariya ninnu jira Ɔhɔn. nin kosɔn an ye hakili sɔrɔ Kosɛbɛ. an y'a lɔn k'a fɔ Ɔhɔn. n'i ko i bɛ furu sa Naamu. ɔ ala ma ban furu sa ma Ɔhɔn. mɛ a- a bɛ sa ni kɔndisiyɔnw de ye Ɔhɔn. f'i ye tɛmɛ olu de sira fɛ Ɔhɔn. puisque i bɛ i bɛ min furu sa la nin ye Ɔhɔn.

a ye ɲa ɲɔgɔn ma a ye hinɛ ɲɔgɔn na o tuma ala bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔ la nin kosɔn laalakum taakilun nin kosɔn furusa wagati la hakili dɔgɔya min bɛ adamadenw sɔrɔ cɛw sɔrɔ walasa an y'an yɛrɛ kɔlɔsi an ye hakili ɲini ka fara an yɛrɛ kan ka sɔrɔ ka baaraw kɛ baara baara n'i m'a kɛ ni hakili ye o tuma i baara cɛnni de ka bon ka tɛmɛ ɲani kan o tuma o de kosɔn ala taala bɛ nin fɔ ko a ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ an ɲɛna de ko sa an ye hakili sɔrɔ ani yarabi ka hakili ɲuman d'an ma ala m'o kɛra hakili ɲuman d'an bɛɛ ma ala m'o kɛra an bɛ ala taala dali sijan ani kɛnɛya ni laban ko ɲuman na k'o di an ma ala m'o kɛra ala taala dali furusa o ye halala ye bɛɛ la goman ye ala taala de halala min ka go ala taala ye ka tɛmɛ halala bɛɛ lajɛlen kan o ye furusa ye yarabi ka an kisi ka bɔ furu sama ala m'o kɛra Amin. ala ka mɔkuru sama ala m'o kɛra Amin. an bɛ alahu taala dali an den minnu bɛ furu la ya rabi k'u sabati u ka furu la ala m'o kɛra Amin. ɲɔgɔn bɛɛ kelen ma ala m'o kɛra Amin. ɲɔgɔn bɛɛ kelen ma ala m'o kɛra Amin. minnu yɛrɛ tɛ furu la ya rabi ka ɲuman di o bɛɛ ma ala m'o kɛra Amin. ɲuman di o bɛɛ ma ala m'o kɛra Amin.

ayiwa kalandenw naamu an y'a ye k'a fɔ ayiwa u bɛ hamina ahan ni lɔnni ɲini sa o ye baara ɲuman ye sa alhamdulilayi rabbil alamin ahan an bɛ kalandenw fo naamu o barika la kosɛbɛ ka dugawu caman k'u ye ahan kalanden minnu bɛ an kɔrɔ yan naamu kalanden minnu yɔrɔ ka jan an na ahan an y'a ye a bɛɛ lajɛlen hamina ahan a bɛɛ lajɛlen bɛ hamina ni ayiwa lɔnni ɲinini ye wa ayiwa ee ko ɲumanba ye sabu an bɛ wagati min na sisan a fɔra ko confinement ko bɛɛ lajɛlen ka to so kɔnɔ ɔ misiri datugu la komi misiri datugu la o de kosɔn an tora an sow kɔnɔ ɔ hali bi kalandenw nana i m'a ye ɔ ni kalandenw nana nɔfɛ tugun ɔ an fana tɛ se ka bakiliya k'an tɛ dɔ f'u ɲɛna o de kosɔn an k'an jija la ka miniti dama dama fana ta ka dɔɔni dɔɔni f'u ɲɛna walasa u k'o nafa sɔrɔ komi ayiwa diɲɛ laban fana tɛkinoloji fana nana ka na ayiwa an wasa ko caman na o de fana k'a to an ka kalanden minnu fana t'an kɔrɔ yan n'olu yɔrɔ ka jan ɔ ja olu fana bɛ nafa sɔrɔ la an ka darisi ninnu fɛ u b'a lafaamuya a ko an ɲɛna ko olu fana bɛ ayiwa darisi la an bɛ min fɔ la a kɛra ko olu fana b'an cɛma olu b'o sɔrɔ internet sa olu la kɔrɔ o ye nɛma belebeleba ye an n'a ka ala fo ka ala waleɲuman lɔn ka faamuya o tuma na an bɛ dugawu kɛ kalandenw bɛɛ lajɛlen minnu b'an kɔrɔ yan ani minnu yɛrɛ yɔrɔ ka jan an bɛ dugawu k'a bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu kɛ an bɛɛ lajɛlen ye ala k'a bɛɛ sabati barika don aw bɛɛ la an b'a ye kanu o de ye fɛn bɛɛ la nafama ye sabu alkiyama don ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ dɔw bɛna don alijinɛ kɔnɔ u ka seli m'u don dɛ u ka jaka m'u don u ka sun m'u don mais fɛn min k'u don alijinɛ kɔnɔ u ka ɲɔgɔn kanu ala kama min kɛ o de kosɔn u donna alijinɛ kɔnɔ aw ye kalandenw ye kalanden n'i y'i kalanfa kanu

mad'a ma n'a kɛra ala de kosɔn nka i b'a ye a kanu a b'aw sama fo k'aw se alijinɛ an bɛ alahu taala dali ya rabi k'an ka kanu kɛ o ɲɔgɔn si ye ala m'o kɛra tuma n'i ma mɔgɔ kanu i tɛ sigi k'a lamɛn puisque mɔgɔ dɔw bɛ yen ale yɛrɛ t'a fɛ k'i ye a ɲɛ na yala kɔnɔ o bɛna sigi k'i lamɛn cogo di o tɛ se k'i lamɛn dɛ a dun mana kɛ cogo o cogo ala taala ka bɛɛ de sɔn bɛɛ n'i sɔn fɛn don ala taala fɛ dɔ de bɛ jɔn i ta la kɛ n'o tɛ an bɛɛ sɔn don i y'a faamuya ala taala ka ne sɔn lɔnni fitinin min na aw b'o de nɔfɛ tɛ wa n'o tɛ nafa jumɛn de bɛ ne na kun n'aw bɛna n'aw bɛna o nɔfɛ o tɛ yen o nafa tɛ yen nafa tɛ ne la n'aw bɛna nafa min nɔfɛ ni lɔnni fitinin nin tɛ i y'a faamuya o lɔnni fitini de kosɔn aw nana o tuma na an b'o fana de di la aw ma nin ye ɔ aw bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ o la aw minnu bɛ yan ani minnu fana bɛ yɔrɔ jan i y'a faamuya ɔ o tuma na minnu fana bɛ yɔrɔ jan aw fana bɛ dugawu ɲinina ne fɛ cogo min na ja olu yɛrɛ fana b'o dugawu kelen ɲini i y'a faamuya a k'o de fɔ kɛ an bɛ mondialisation min na sisan diɲɛ bɛɛ kɛra komi dugu kelen an bɛɛ kɛra komi an bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen i m'a ye sa dɔw bɛ aw cɛma olu nana ni sukaro pake k'a di ne ma k'o ye n ka suntigɛ ye o caman b'aw cɛma yan dɔw nana ni sukaro pake ye dɔw nana ni malo ye dɔw nana ni fɛn wɛrɛ ye dɔw yɛrɛ nana ni wari ye i y'a faamuya alhamdulillah rabbil alamin eh, ja aw hakili la ko ne ye aw kelen ta de ye ja minnu fana yɔrɔ ka jan ja olu fana bɛ olu fana bɛ dɔ kɛ la i m'a ye ɔ olu fana bɛ dɔ kɛ la ɔ i m'a ye eh, eh, ne filɛ nin na ɔ sɛki nana wari dɔ di yan ɔ ko madu ba de k'o di ka na madu ba dun bɛ fo faransi de i m'a ye Na'am. ala y'a lɔn ko an cɛ ka jan dɛ Wallahi. Dugawu belebele. alhamdulila Aha. o wari o dila ne ma o ka ne nisɔndiya kosɛbɛ Kosɛbɛ, kosɛbɛ. Ɔ, an ka dugawu caman k'a ye Inshallah. i y'a faamuya Ɔ, ne filɛ nin na fana eh, an denkɛ abudala fana ka wari dɔ bila ka na Sa- k'o y'an ka suntigɛ ye Wa. i m'a ye sa Na'am. alhamdulila Aha. fana eh, k'a yira n na k'a fɔ ja k'olu fana bɛ an ka eh, émission ni eh, an ka eh, tafsiri nin k'ale b'a filɛ la a ka so kɔnɔ Alhamdulillah. Na'am. n yɛrɛ ka sɛki k'a foto yira n na ale yɛrɛ ka salon kɔnɔ yɔrɔ la n ɲɛ b'a la ne yɛrɛ foto bɛ télévision kan ko ja ko n'an k'a kɛ yan dɔrɔn ale fana b'a filɛ yɔrɔ la i m'a ye a ma kɛ damu ye alhamdulilayi rabil alamin o tuma na an k'an ka profiter ɔ nin situation de fɛ ka nafa sɔrɔ an kana to nin occasion ye tɛmɛ ɔ k'a sɔrɔ an ma nafa sɔrɔ i y'a ye ɔ ko o ko

Bon ɲini ayiwa dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca Ba- ko ba- ten ba- i bɛ fɛn min di i b'a di ni ŋaniya min ye Ba- o tuma na a b'o mako ɲɛ i ye Ba- Eh, i b'a faamu Naam. ɔhɔ nka ni e ŋaniya ma ɲa Naam. hali n'i ye miliyari de di Naam. est-ce que a tɛ- a bɛ mako ɲa wa La. ɔhɔ o tuma na a kana jɔn Naam. a ka fitininw na Naam. parce que dɔw bɛ yen Naam. olu b'a fɔ ko e cɛ ko karamɔgɔ cɛ yɛrɛ ne yɛrɛ ɲɛbɔ n'ale ta fɛ o ne nana taa jaabi ma o ye dɔw ka miiriya ye mɛ e bɛ fɛn min nɔfɛ karamɔgɔ cɛ fɛ n'o ye barika ye mɛ e se o bɛ teli ne fɛ gansan f'i de ye geste dɔ de kɛ o tuma na dɔw b'a fɔ ko plan kɛ ko ka karamɔgɔ cɛ ka dugawu sɔrɔ wala k'a ka barika sɔrɔ plan tɛ se k'a sɔrɔ dɛ plan tɛ se k'a sɔrɔ i m'a ye wa ne bɛ dugawu kɛ kalanden bɛɛ ye o badi bɛ dugawu ka taga sira dɛ ne ka dugawu ɲini sira kɛ dɛ a bɛ taga ne fɛ yan dugawu tɛ fila taga sira ma n'i ka min kɛ dɛ i b'o de sɔrɔ i y'a faamuya ɔhɔ plan tɛ se ka dugawu sɔrɔ f'i y'a kɛ de o tuma na an bɛ ala taala dali yarabi ka hakiliman d'an bɛɛ ma ala m'o kɛ ka hakiliman d'an bɛɛ ma ala m'o kɛ o tuma na adamaden ayiwa fɛn fasɔn min don

n'o tɛ n'i ka kɛ i ka fɛn dɔ kɛ geste dɔ kɛ k'a bila yɔrɔ la a man ka bila yɔrɔ min na ani mansa bɛɛ kɛra kelen i y'a faamuya o tumana o bɛɛ lajɛlen ye hakili baara de yarabi ka hakiliman d'an bɛɛ ma ala m'o kɛra k'an bɛɛ sababu ma ala m'o kɛra mɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ sunkaloba min kosɔn yarabi sunkalo in ka tɛmɛ di an ma ala m'o kɛra sunkalo caman bɛ alahu taala fɛ yarabi ka caman bila an si kɔnɔ ala m'o kɛra an bɛ alahu taala dali suba min b'a kɔnɔ n'o ye lelatul kadiri yarabi k'a bila an gɛrɛsɛgɛ la ala m'o kɛra

An denkɛ mun ka furu kɛ yarabi ka barika don u ka furu la ala m'o kɛra furu tɔnɔ bɛ bolo ala m'o kɛra yarabi an bɛ alahu taala dali k'u gɛrɛsɛgɛ foni k'u gɛrɛsɛgɛ yiriwa ala m'o kɛra den bɛ mun fɛ ka denw balo ka barika don u la ala m'o kɛra den yɛrɛ tɛ mun fɛ yarabi ka den ɲuman d'u bɛɛ ma ala m'o kɛra ɲuman d'u bɛɛ ma ala m'o kɛra an bɛ alahu taala dali sigi

sabati u ka baaradaw la ala m'o kɛla u n'u baara ɲɔgɔn bɛn kelen ma ala m'o kɛla u n'u patɔrɔn bɛn kelen ma ala m'o kɛla n'o yɛrɛ tɛ baara la yarabi ka baarada ɲuman d'u bɛɛ ma ala m'o kɛla k'an gɛrɛsɛgɛw foni k'an gɛrɛsɛgɛw yiriwa ala m'o kɛla an bɛ alahu taala dali n'a y'a sɔrɔ an gɛrɛsɛgɛ bɛ sanfɛ k'a jigi k'a di an ma ala m'o kɛla n'a bɛ duguma yarabi k'a bɔ k'a d'an ma ala m'o kɛla n'a yɔrɔ ka jan yarabi k'a yɔrɔ an na ala m'o kɛla ala ka sɔrɔ ya rabi k'a sɔrɔ ni nɔgɔya ye ala m'o kɛla a ka dɔgɔ ya rabi k'a caya ala m'o kɛla a yɛrɛ ka ca fana ya rabi ka barika don a la ala m'o kɛla an bɛ alahu taala dali si jan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman o di an ma ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen laban kɛ alijinɛ ala m'o kɛla an kisi ka bɔ jahanama ma ala m'o kɛla ala kira kanu kosɔn sala ala muhammadu bisimilahi rahmani rahim